5, 4, 3, 2, 1 Seo Brian arís ag léamh na nuaíochta as Meiriceá. Tá sé an naoú lá déag mí Lúnasa, dhá mhíle a cúig déag. Agus má tá tú ag fiafraí cá raibh mé le trí nó ceithre seachtainí anuas, bhí mé sa Ghearmáin, san Eilvéis, san Ostair agus in Éirinn. Sé sin, bhí mé ar mo laethanta saoire bliantúil san Eoraip. Sin scéal eile, seo deis dom an nuaíocht a léamh daoibh, ní mar

Bhuel, má tá cill san ainm, b'fhéidir gur nod é sin nach bhfuil gach rud i gceart. Ah no, tá, tá go leor áiteanna i gceantar uh, abhann Hudson le cill iontu. Is uh, focal é sin as an sean-Ísiltíris is cosúil. agus is iad na hÍsiltírí a tháinig anseo ar dtús a d'ainmnigh na háiteanna. Tá slaghdán orm agus mar sin beidh orm mo shrón a shéideadh anois agus arís tá brón orm an-mhíghairmiúil ach d'fhéadfainn pause a chur ar seo is dócha ach ní dhéanfaidh mé ar eagla nach dtosóidh sé arís.

is féidir é a úsáid, cibé. Is cosúil go raibh fadhbanna meabhairshláinte ag an bhfear seo, Samuel Harrell, a maraíodh an 21ú lá Aibreán. Fuair sé bás an. Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa, tá sé beagnach ceithre mhí marbh gan an scéal seo teacht chun solais, sin chomh maith is atá na húdaráis príosún ag ceilt rudaí. Cibé, is eol dúinn go bhfuil fadhbanna meabhairshláinte ag go leor leor de phríosúnaigh na Stát Aontaithe. Caitear isteach iad de bharr drugaí agus ar ndóigh déanann na drugaí a. na hintinní agus sin ceann de na fáthanna go go gcríochnaíonn na daoine seo sa phríosún mar déanann siad rudaí rudaí nach mbeifí ag súil leis mé ag lorg an focal erratic. agus ba cheart an focal sin a bheith agam, earráideach, mearbhlach, spadhrúil, guagach. Spadhrúil, sin an focal atá uaim, is maith liom é. Buaileann spadhar iad ar na sráideanna agus tugann siad gleadhradh do dhuine eicínt agus caitear isteach sna príosúin iad. Caithfidh mé seo a mharcáil. Spadhrúil. Marcaithe. Anois, cá raibh mé? Samuel Harrell. Is cosúil go ndearna sé, ní nací nó, rud eicínt as bealach sa phríosún. Bhí stair.

Dar le roinnt de na príosúnaigh, bhí siad ag léimt air mar a léimfeadh duine ar trampoline agus faoi dheireadh caitheadh síos staighre é chomh Arís, bheinn ag léamh nuachta, bhuel nó bheadh mé ag léamh foclóra, seo í an cheist. Ach seo mar a dhéantar é. Foréigean garbh borb tréan dian turraingeach. Borb, foréigneach, tréan. Tógfaidh mé tréan. Caitheadh síos an staighre chomh tréan sin é gur fágadh ina chnap é mar a d'fhágfadh duine a bhí ina. ina íobartach ag buamaí, ba léir go raibh cnámha briste aige agus nach raibh nach raibh sé ag luí ar bhealach nádúrtha. Cibé, Tá sé tagtha chun solais anois go raibh scuad gleadhartha sa phríosún seo agus buíochas le Dia go bhfuil sé tagtha ach idir an dá linn cá bhfios cé mhéid príosúnaí eile a maraíodh nó a gortaíodh go dona. Ar ndóigh, tá an príosún ag tabhairt le fios go raibh sé ag troid le príosúnach eile agus ansin go raibh sé ag troid leis na bairdéirí ach is léir ón chás seo nach raibh ann ach gur gur tháinig siad aniar aduaidh air agus gur thug siad gleadhradh gan trócaire ar bith dó. Scéal an-truamhéalach. Dála an scéil, tugadh an gleadhradh seo dó agus glas láimhe air agus. Faraor sin cleachtas na bpóilíní agus na mbairdéirí anseo i Meiriceá, tá na fórsaí slándála ag dul chun donais amach is amach, dar liomsa. Cibé, scéal gnó. Agus seo scéal faoi na fáslaí. Níl fhios agam an é sin ceart dom an focal sin a úsáid. Nuair a bhreathnaím isteach sna foclóirí, tugann siad an focal fáslach mar innéacs díreach ar an bhfocal upstart ach ní thugann siad aon rud eile faoi. So glacaim leis gur féidir an focal fáslach a úsáid sa chaoi céanna agus a úsáideann an Béarla an focal upstart. B'fhéidir nach mbaineann sé ach le fás aon oíche i measc plandaí, ach tá mé á úsáid, agus sa chás seo, fáslaí is ea na comhlachtaí seo mar Airbnb, Uber, céard eile, tá roinnt eile. Tá na hainmneachaí eile ar níos faide ar aghaidh san nuachtán so ní rachaidh mé ar aghaidh ach tá fhios againn go maith faoi na comhlachtaí idirlín seo go léir atá tar éis fás go sciobtha le ceithre nó cúig bliana anuas, ina measc Airbnb, Uber agus go leor eile, agus tá siadsan ag déanamh creiche ar lucht oibre, oibritheoirí na gcomhlachtaí seanbhunaithe. in Silicon Valley agus sa lá atá inniu ann, is comhlacht seanbhunaithe é comhlacht ar bith atá níos sine ná 15 bliana, mar sin Google, Yahoo, Microsoft, bhuel níl fhios agam an siad sin in Silicon Valley i ndáiríre ach cibé, tá, táthar ag tabhairt aonchorn ar na comhlachtaí seo, unicorns, tá stair leis an bhfocal tá sa déarfainn ach níl fhios agam céard é féin. Ní scéal é seo ndáiríre ach amháin go bhfuil, go léir go bhfuil dílseacht na n-oibritheoirí dá sparán seachas dá gcomhlachtaí, rud nach ionadh, déarfainn. Scéal idirnáisiúnta an Rúis Mar is eol dúinn, faoi láthair tá smachtbhannaí diana i réim san Iarthar i dtaobh na Rúise mar gheall ar annexation, mar gheall ar. Nascadh. Go an cúige isteach san impireacht. Go an cúige. Gabháil. Tuigim é. Nascadh. Nascghabháil. Tá mé ann sin. Tá mé ann sin. Nasc dhóigh. Sin an téarma a úsáidfidh mé. Tá fhios agam go bhfuil mé ag cumadh ach ná cuma. Sa réimhs nasc dhóigh na Críme ag an Rúis, Tá tíortha an Iarthair tar éis smachtbhannaí diana a chur i bhfeidhm agus dá réir sin tá an saol éirithe beagáinín níos déine do Rúisigh. Tá boilsciú uafásach sa tír mar tá sé chomh deacair sin teacht ar earraí, go háirithe earraí ón Iarthar. Tugtar le fios go bhfuil an-ráchairt ar rudaí mar tae, tobchaife, éadaí páistí agus málaí droma don scoil, mar shampla. Tá an t-alt é féin ag úsáid píosa raidió. mar bharaiméadar don bhoilsciú seo agus don chúlú acmhainniúil. Is cosúil nuair a bhíonn rudaí go maith sa Rúis, Díoltar na mílte pirozhki sna stáisiúin traenach sa Rúis ach ó thosaigh na smachtbhannaí agus an cúlú eacnamúil seo, eacnamaíochta? níl.

scéal ón Iosrael, is cosúil go bhfuil isteach is amach le 300 Palaistíneach i bpríosún ag an Iosrael gan chúis, sé sin níor cúisíodh iad as tada Ní dhearna siad tada agus ná dá mbeadh an focal Béarla agam ar a laghad bheadh mé in ann an focal a lorg sa bhfoclóir. Mura bhfuil dul amú orm, sé imtheorannú. An Ghaeilge. Níl a fhios agam an comhartha maith é nó droch-chomhartha go bhfuil focla Gaeilge ag teacht agam sula dtagann focail Sé imtheorannú. Tá na daoine seo imtheorannaithe. Stop broadcast. Bhuel, no, fanfaidh mé, leanfaidh mé ar aghaidh.

imithe. Now, glaoch ón uh, Microsoft Operator Service Center ag rá liom go bhfuil mo ríomhaire ag cur víreas amach. Is dócha gur cheart dom dul go dtí suíomh idirlín éigin agus cinntiú nach bhfuil mo ríomhaire ag cur víreas amach. Ar ndóigh, tá seanchur amach agam ar na glaochanna seo agus bainim an-taitneamh astu. De ghnáth, Is féidir liom iad a choinneáil ar an líne ar feadh cúig nó deich nóiméad. B'fhéidir gur cheart dom é a dhéanamh níos cúramaí an chéad uair eile. Cibé ar ais go dtí nuaíocht, Iosrael, tá isteach is amach le trí chéad Palaistíneach imtheorannaithe ag Iosrael. Níor cuireadh aon rud ina leith ach tá siad i bpríosún. Agus tá duine de na príosúnaigh seo, príosúnaigh neamhdhleathacha iad seo dála an scéil, tá sé seo díreach cosúil le KZ insa Ghearmáin. Tá na daoine seo caite isteach i bpríosún gan aon rud a bheith curtha ina leith. Agus cibé tá duine acu, Mohammed Allan, dlíodóir 31 bliana d'aois tar éis dul ar stailc ocrais agus tá sé ar leaba an bháis is cosúil ach Tá sé gan aithne gan urlabhra le, bhuel bhí sé ar feadh cúpla lá agus thapaigh na húdaráis an deis chun é a bheathú go héigeantach, sé sin níor thug sé cead bia a thabhairt dó féin b'fhearr dhó bás a fháil agus, Tháinig sé ar ais ina choinsias arís cúpla lá ó shin. Idir an dá linn, níl a fhios acu céard ba cheart don Iosrael a dhéanamh, ar ndóigh. Deirimse céard ba cheart don Iosrael a dhéanamh. Ba cheart d'Iosrael an fear seo a scaoileadh saor. Ní cheart do dhuine a bheith i bpríosún gan chúis. Agus má thograíonn an duine sin gan bia a ithe, sin é a rogha. Tá Stát Iosrael á éigniú, níl aon chaoi eile é seo a rá, agus mo mhallacht ar na daoine a thograigh seo a dhéanamh agus mo náire iad. Ní féidir aon rud eile a rá faoi seo. Ní féidir an polasaí seo a chosaint agus ní cheart é a chosaint. Scéal faoi Donald Trump Donald Trump Céard is féidir a rá faoin fear grinn seo? Tá sé tar éis an lasair a chur sa bharrach i rás uachtaránachta an Pháirtí Phoblachtánaigh agus, a bheag nó a mhór, a chinntiú go mbeidh an bua ag an bPáirtí Daonlathach sa chéad olltoghchán eile. Tá Trump ag tógáil líne an-dian ar fad ó thaobh inimirce de, go háirithe inimirce ó na tíortha Latino, Meicsiceo, Chile, áiteanna mar sin, agus ní, os rud é go bhfuil an-chuid tacaíocht á fháil aige, á fáil aige ó eite dheis a pháirtí sin, Níl aon dara rogha ag na hiarrthóirí eile ach é a leanacht agus polasaithe frith-Latino a chur i réim freisin. Tá seo ag cinntiú, ar ndóigh, nach bhfaighidh an Páirtí Poblachtánach vóta Latino ar bith sa chéad olltoghchán eile agus ag cur uafáis orthu siúd a cheapann gur cheart rud éigin a leithscéal dearfach a dhéanamh i leith inimirce sna Stáit Aontaithe seachas a bheith chomh diúltach sin. Ach ní féidir aon rud a dhéanamh, tá Trump chun cinn sna sna daon daonáireamh. Pobalbhreitheanna Tá sé chun cinn sna pobalbhreitheanna agus sin an méid de nuaíocht Mheiriceá, brón orm faoin bhriseadh isteach ansin más cás leat a leithéid, bí i dteagmháil le rialtas na hIndia, na Banglaidéise nó na Pacastáine mar Ba léir agus ba ríléir gur tháinig an glaoch sin, ní as Los Angeles California, mar a dúirt an bhean, ach ás eicínt, áit eicínt sa subcontinent. So, sin an nuaíocht don lá inniu, bíodh lá deas agaibh, beidh mé ag labhairt libh arís sara bhfad. Slán!